Custu manzanu in Nùgoro in sa sala de rapresentàntzia de su Munitzìpiu, sos sìndicos de bator comunes, Giovanni Cugusi de Gavoi, Marco Melis de Àrtzana, Ester Satta de Ortzai e Mariangela Barca de Sarule ant presentadu unu ricursu a su TAR contra a su pianu regionale de s'arga, chi sa Giunta at aprovadu in Nadale e chi at a fundamentu s'ammodernamentu de su brusiadore de Tòssilo, a dispetu de una sentèntzia de su TAR chi firmavat su progetu, e contra a sa cale sa Regione at presentadu unu ricursu a su Cussizu de Istadu. Sos bator sìndicos ant faveddadu de su proite ant ammaniadu custa faina, chi cheret difèndere sa salude de sos tzitadinos e in prus pedire a sa Giunta regionale de torrare a coa, ca sa detzisione chi at picadu est contrària a sos printzìpios programmàticos de su centru-sinistra chi punnabat imbetzes a minimare s'arga. Chin s'ammodernamentu de s'istrutura de Tossilo, imbetzes, si punnat a brusiare cust'arga, polìtica chi at botzau peri s'Unione Europea. Pro Budoni e Pasada oje est una die de corrutu. Sas duas comunidades an cherfiu nàrrer chi nono a sa violèntzia e mustrare sa solidariedade a sa familia de Lu Xian Cha, Sa fèmina tzinesa morta lunis sero in sa buteca sua in Budoni. Una mala sorte chi at corfiu una famìllia chi istat dae dech'annos in Budoni e Pasada, ube at unas cantas atividades commerciales. Sos carabineris de su Cumandu Provinciale de Nùgoro e de sa Cumpania de Siniscola, chin su coordinamentu de sa Procura de sa Repùblica de Nùgoro, Sunu sichinde a indagare, moghende dae una fura acabada male, ma sunu picande in cussideru cada cosa. Sun chircande de pònner paris totu sas informatziones pro arribare a s'arma de su delitu, una lesòrja chi su mortore at impreadu pro la corfire ùndichi bortas a sa fèmina tzinesa, ma sunu picande in cussideru peri sos vìdeos de sas telecàmeras de sorvegliàntzia. Sos militares sun aberguande totu sas informatziones dadas dae sos tzitadinos e dae sos familiares de sa fèmina morta, an analizadu su locu ue l'an acatada e sos repertos che los an imbiados a su RIS de Casteddu. S'obietivu est de iscopèrrere chie est su mortore de Lu Xian Cha e mortore chi at àpiu su corazu de ochìdere una zòvana, Mama de duos pitzinnos minores. Sos agentes de sa questura de Nùgoro ant denuntziadu in istadu de libertade unu nugoresu pro su reatu de minetas e malu tratamentu contra sa muzere. In Nùgoro sàpadu a sos agentes de sas volantes lis est arribada una mutia a su chentu e trèichi de una fèmina chi lis pediat azudu. Arribados a su locu sos agentes an acatadu sa fèmina in sa corte de su condomìniu iscurta e in pigiama. Lis at contadu chi su maridu prima l'at picada a boches e a pustis l'at minetada chin d'una tzinta e de l'uchìdere chin d'unu bete liputzu de cuchina. A fortza 'e disisperu sa fèmina est resessida a si fughire e a mutire sa zustìssia. Sos politzotos, cando sun intrados a domo, an acatadu su maridu e su fizicheddu chi fit ispreadu dae sas boches. A cantu paret cussa non fit mancu sa prima borta chi s'òmine minetabat e caddabat sa muzere, sa fèmina però non l'aiat mai denuntziadu pro non fàcher dannu a issu e a su fizicheddu minore. Sos agentes a s'òmine che l'ana picadu a questura e in cue at coladu sa note, acabadas sas formalidades l'ana denuntziadu pro minetas e malu tratamentu. Don't Touch My Brain, est a nàrrere Non toches su cherbeddu meu, est su progetu artìsticu ambientale contra a sa violèntzia, ideadu dae duas artistas sardas, Nietta Condemi De Felice e Sebastiana Falchi Martinez. Una faina contra a cale si siat violèntzia, chi ligat sa Califòrnia a sa Sardigna pro dare unu messàgiu universale, de cumpartire prima de totu chin sos istudentes. S'idea de sas duas artistas est de pintare pupas che a cussas chi impreat sa politzia iscientìfica in totu su mundu, impreande gessu coloradu pro dare unu messàgiu de bida e de isperàntzia. Custu manzanu sos istudentes de s'Istitutu Ciusa de Nùgoro, suta sa diretzione de sas duas artistas, in sa corte de s'iscola an fatu pupas coloradas impreande comente modellos sos cumpanzos de classe e sos professores. Sas pupas, fatas chin sos gessos colorados, non s'an a pèrdere, antzis an a èssere sinzadas chin vernice pro abarrare in su tempus e èssere una testimonia pro sos istudentes e sos professores de su benidore. Pònnere a banda sa bìnchida chin su Rieti e giocare sa partia chin L'Aquila comente chi siat sa finale pro andare a sos isparègios est su chi depet fàcher su Nùgoro cras in su Cuadrìviu in sas trintunu zorronadas de su campionadu de Serie D cando mancan batos partias a s'acabbu de s'istajone regulare. Sos nugoresos sunu sos de chimbe in classifica e an unu puntu de distàntzia pròpiu dae sos abrutzesos. Sa partia no at a èssere fàtzile, ca L'Aquila, mancari at apat pèrdiu giocadores in caminu e apat puru mudadu allenadore, est un'iscuadra forte, candidada a sa bìnchida finale. Sos abrutzesos an aparegiadu in s'ùrtima partia chin su Muravera, duncas an a arribare a Nùgoro pro bìnchere. In sa partia de andada l'Àquila aiat bintu duos a nudda contra a sos nugoresos e cras, duncas sos nugoresos an a dèpere bocare s'atza, an a dèpere ispoderare sa partia, comente an mustradu de ischire fàchere àteras bortas.